ndị be anyị ndewonu abụ m amalinze JJ Azị na njem m na-ejegharị ilele Enugu steeti abịara m agbamakwụkwọ ọ dapụtara na n'ije nke mụnwa wee nọrọzia wee pụta ebe a na-eme a na-agba akwụkwọ m gbadazia na mgbada wee hụ ebe a na-eme erimeri aga m egosi unu ya ugbu a ngwa lenụ ihe anyị na-elele anya ugbu a ọ bụ erimeri a na-akpụkọ akpụkọ wee were ihe tinye n'ime ya amaghị m ihe ọ wụ mana ihe e ji eme ya dị ka ọ bụ ntụ ọka a kpụkọrọ akpụkọ nke koro obere okuko ka anyị jụọ nwaanyị abacha ka ọ gwa anyị ihe o ji akwa na abacha ya nne ndewo biko abụ m amalinze JJ Azị ana m ewelite ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo wee na-agakwa njem n'ala Enugwu biko ahụ m dabatara m hụ ebe ị na-eme ihe ihe a ị na-eme kedu ihe a na-akpọ ya ee a na-akpọ ya small chops n'onu bekee small chops Yes, sir. ee small chops ee ah, kedu Nke a- nke a nụwa kedu- kedu ihe e ji eme ya Ee, ihe e ji eme ya e ji eme azụ ya bụ flọ shuga na nnu
O- n- ndị be anyị flọ bụ ntụ ọka o weziri ọtọrịrịrị shuga tinye n'ime ya na nnu gwakọ ya kedu ka unu si emezi ya o wee dị otu a Ee, e nwere

nke a bụ anụ na ihe a na-akpọ green beans Ee, na akị- green pepper a- anụ green beans bụ akịdị ọ bụ ya akịdị kedede nkịdị biko keduzi e mechaa ya kedu ihe unu ga-eme ya a na-eghe ya n'ọkụ Na-eghe ya n'ọkụ. Pepper so ya. kedu ihe a na-akpọ ya a na-akpọ ya a na-akpọ nke a nụwa m ji n'aka kịta samosa samosa ee nri ndị Ethiopia Asia ee ndị be anyị wee mụtazie ugbu a anyị agatala n'ebe a na-eghe ya n'ọkụ a na-akpụnye ya akpụnye ọ dị ka ọ bụ ụdị abụọ nne ndewo biko ahụrụ m gị n'aka ọ bụ gịnị ka ị na-eme puff puff hmm. biko m lekwa n'efe gị ahụrụ m ebe e dere gị ọ bụ ihe ọrụ unu bụ ihe a Golis Bake and Event ah, ndewo eh, ọ bụ gịnwa nwe ụlọ ọrụ a ee eh, kedu a na-aṅụta gị aṅụta ma ọ nwee chọọ mmemme biko gwara anyị ekwentị gị ọ ga-abụ na onye chọọ ka ọ bịa kpọrọ gị 08030939716 ọzọkwa 08030939716 biko ọ bụ gịnị bụ aha gị afa m bụ Chiamaka Odukwe
Chiamaka Odukwe daalụ o biko ọ bụ mgbe ole ka ị bidoro mebe mmemme a mebe mba mgbe ka ị bidoro mebe esim nri a
ee ị bụzi nwa nnukwu bụgodi ya ka a hụ ka ị si eme ya hmm, ah, ọ bụ na aka gị aga-aba na mmanụ ya ka na-asị na ọ dị nso na mmanụ karịa ọ dị iche nke a bụ kpọf kpọf nke a bụ chapwan spring roll hmm. Hmm. dimkpa ihe ị na-eme ọ na-adịkwa gị obi mma ndewo gị na ọrụ na-eme ị na-amụtakwa nne kedu maka ngụ nwa ndewo nu onye egwuregwu onye dịka onye na-agba bọọlụ kedu ọ na-adabakwa ndewo eh, eh, eh, biko ana m ekele unu biko jisikwanụ ike ka unu na-ewelitere ndị Igbo ahịa unu na-emekwa unu akabakwa ahụ na-asụ Igbo ka anyị na-ewelite asụsụ na omenala Igbo gbam ka unu ghara asụkwala ingiri Igbo ka a da agwala ya agwa unu sụọ Igbo na-asụwa gị Igbo deme abụ m abụ m Amalinze JJ Azị ana m agbasa ozi n'ụlọ ọrụ Amalinze Igbo Educational ndewonu birikwanụ ndị be anyị ajụchala m ha ụnụ ahụgo na ndị be anyị na-agba mbọ nke ukwuu ọ bụkwa nke a bụ njem anyị n'Enugu ihe unu ga-emere m na ya ọnụ bụ ka unu binyere m aka n'ebe e dere subscribe ka unu kesakwa ozi m a ka asụsụ Igbo na-agali elu ọ bụrụ etu a ka anyị ga-esi mee asụsụ Igbo na omenala Igbo adị na-aga n'ihu biko nụ aka m na-ekele unu ọzọ Amalinze JJ Azị ndewonu